O que aw fɔlen don tzo 2te u denmisɛn2si 2te u denmisɛn2si n nin v dezsɛnpriti ye tuzo malizutisi kan ka daminɛ mini delasusitisi ka jigin fo dugu ma depi ne bɔra mali kɔnɔ mɔgɔ caman min ka ɲininka malizutisi taabolo la n bi de bɛna kuma ma deli ka kuma mɛ bi de bɛna kuma mɛ yanni n bɛ kuma n bɛ danga don nin video in fɛnɛ kɔnɔ ni faama dɔ bɛ mali dugukolo kan n ma faama bɔ faama la ko faama dɔ de bɛ yen min ye ne dɛmɛ pour que ne ka se ka bɔ mali kɔnɔ n ma faama bɔ faama la dɛ ou bien ne bɛ bɔ don min na mali kɔnɔ ne ni faama dɔ de bɛnn'a kan ne ni faama dɔ de bɛnn'a kan pour que ka se ka bɔ mali kɔnɔ ou bien faama dɔ de ne dɛmɛ pour que ka se ka bɔ mali kɔnɔ n'o faama bɛ mali dugukolo kan komi komi bubu mabɛl a ye defi lase ko aw minnu bɔra k'a fɔ ko sinbo taara dɔgɔtɔrɔso la a ye taa perevu ɲini ka na n'a ye jusqu'à présent maa si ma na ni perevu ye ko aw minnu ko k'a taara tribunali kɔnɔ k'a bɔra tribunali de kɔnɔ k'a ye taa perevu ɲini ka na n'a ye jusqu'à présent maa si ma na ni perevu ye bɛɛ y'i makun Ŋana n bɛ segin ka danga don ni faama dɔ bɛ mali dugukolo kan n ma faama bɔ faama la ne bɛ bɔ don min na mali da fɛ ni faama dɔ bɛ mali dugukolo kan ko min bɛ ne bɔcogo dɔn ou bien min ye ne dɛmɛ ka bɔ mali kɔnɔ c'est-à-dire ala k'o tigi kɔ tiɲɛ k'o ɲɛ tiɲɛ ala k'o tigi lajarabi ni farikolola bana ye tumu ka taama o tigi farikolo la diɲɛ bɛɛ ɲɛ na ni faama musoman don k'ale de ne dɛmɛ ka bɔ mali kɔnɔ ne ka mali bɔli k'a b'a kalama ni musoman don ala k'a wolonugu toli a kɔnɔ tumu ka bɔ a farikolo fɛ a ye den minnu bange ala ka tumu don a bɛɛ la ŋana ne bɛ bɔ don min na mali da fɛ ne ma se dɔgɔtɔrɔso la ayi ne ma se dɔgɔtɔrɔso la ala ma sɔn ka lajarabi di ne ma min bɛ ne se dɔgɔtɔrɔso la ŋana ne bɛ bɔ don min na mali da fɛ ne sen ma don tiribinali si da fɛ kamera bɛ tiribinali bɛɛ kɔnɔ o tiribinali tɛ yen ko ne sen donna min da fɛ hali min kun taara ne nɔfɛ hali sini a b'a yɛrɛ ɲininka nin cɛ in taara cogo di bilahi innocent don a t'a dɔn ne taara cogo o cogo a t'a dɔn ne taara cogo o cogo o gindo bɛ ne ni n ka cɛkɔrɔba cɛ lajinɛ wa lahara de ne b'o lakali o cɛ tɛ yen depi ne bɔra mali kɔnɔ jinɛ tɛna bɔ adamaden k'i ne bɛ ni baro kɛ mɛ ni maa dɔ b'a kalama k'a perewu bɛ o bolo n'i ma bɔ k'a fɔ k'a perewu bɛ e bolo ka bɔ n'a imaji ye kamera bɛ tribunal bɛɛ kɔnɔ kamera bɛ dɔgɔtɔrɔso bɛɛ kɔnɔ n'i ma bɔ n'a imaji ye k'a yira mɔgɔw la ala k'i kɔ tiɲɛ k'i ɲɛ tiɲɛ ala k'i halaki ŋana n bɛ dan yen n bɛna min fɔ mali justice kan bi k'a daminɛ ministre de la justice ka na se fo duguma ni mali magistratw n'u ma don alijinɛ kɔnɔ c'est que alijinɛ tɛ yen ŋana a b'a mɛn mɔgɔw da kɔnɔ ko jugew bɛ wari minɛ mɔgɔw bolo porokirɛliw bɛ wari minɛ mɔgɔw bolo ŋana n'a ye ne jaabi ne bɛ se ka galon ta k'a da u la ne tɛ mali kɔnɔ ne bɛ se k'u mankutu tiɲɛ ne tɛ mali kɔnɔ ne bɛ se ka fɛn dɔ fɔ mɔgɔw bɛ da la ka da kan n'i ko ko dɛkɔrɔ bɛ wari di mɔgɔw ma bɛɛ bɛ da la n'i ko dɛkɔrɔ bolola bilalen don mɔgɔw bɛ da la n'a ye ne ja sisan ne bɛna fɔ ko ne ye wari di faamaw ma bilahi mɔgɔw bɛ da la mais ŋana c'est-à-dire n bɛna min fɔ aw ɲɛna ne ye mali juge de sigilen ye maa fila tun bɛ dugukoloko kɛlɛ la a y'a dɔn dɔ in ta tɛ tiɲɛ mais pour que a kana taa kaso la a y'a yɛrɛ ka dugukolo ta k'a di bilahi ne o ye ɲɛ la ka mali juge ye kiri tun bɛ maa fila ni ɲɔgɔn cɛ 1 million 200 mille a y'a dɔn ko nin tiɲɛ yɛrɛ la a jɔnna la a se ta ye a ye 1 million 200 a y'a sara ne o ye mali juge de kɔnɔ ne o ye mali jugew de la ŋana cɛ ni min ye tiɲɛ an k'o fɔ sa mali ko tɛ yen mɔgɔ ko de bɛ yen c'est-à-dire maa dɔw de ka hakilina ye min ye ɲɛnamaya yɛrɛ de kɔnɔ maga kana kɛ olu ka mɔgɔw la quoi n'olu maga kɛra olu ka mɔgɔw la waati min na c'est que justice tɛ yen justice corrompulen don mais ni maga kɛra mɔgɔ wɛrɛ ka mɔgɔw la u bɛ bɔ u bɛ juge ni procureur u bɛ bɔ k'u féliciter e cɛ an ka sabali ŋana ni hinɛ tɛ mali kɔnɔ ko bɛɛ ye galo ye ni hinɛ tɛ mali jugew dusukun na ni hinɛ tɛ mali procureurw dusukun na ni hinɛ tɛ mali magistrat dusukun na sawusa mali ko banna sawusa malien bɛɛ taara kaso la maa si tɛ to a ka so an de bɛ se k'a lakale quoi ŋana an de tun bɛ bɔ ka taa instruction na bilayi an bɛ taa maa dɔw sigilen sɔrɔ an yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ na u ni kasolataga ka kan jugew b'a dɔn mais bilayi u b'u bila ka taa so juge ka mɔgɔ mɔgɔ minɛ bɛɛ tɛ parce que u bɛ fɛ k'a tigi détruire cɛ minɛ dɔw bɛ adamaden dɔw ni sauver dɛ ne yɛrɛ bɛ se ka kuma ne yɛrɛ ta kan ka d'a kan ne yɛrɛ tun bɛ n juguw de cɛla ne yɛrɛ tun bɛ n fagabagaw de cɛla ne yɛrɛ tun bɛ n ennemiw de cɛla bilahi ni ne tun ma taa dekun na ni ne tun ma taa dekun na ne tun bɛ sa de ni ne kun ma taa dekun na bilahi ne kun bɛ sa ne yɛrɛ b'a dɔn ne kun bɛ sa ne yɛrɛ kun b'o dɔn parce que ne yɛrɛ kun bɛ n fagabaga de cɛla jama min kun bɛ ne kɔ a bɛɛ kun ye ne fagabaga de ni ne kun ma taa dekun na ne kun bɛ sa ŋana donc ne bɛ mali justice fo o yɔrɔ la k'u barika da maaw b'a fɔ ko mali justice bɛ wari minɛ mɔgɔ bolo non non non a mɔgɔ caman bɛ justice kɔnɔ mais jugew tɛ procureurw tɛ n'olu y'a mɛn ko tɔgɔtigi min minɛna ou bien setigi min minɛna u y'a caman kɛ ne yɛrɛ la o u bɛ boli ka taa ne bɛ nin juge in dɔn n bɛ nin procureur in dɔn n bɛna taa voir n'a ye min fɔ n bɛ segin ka na jaabi d'i ma ŋana a bɛɛ galo u bɛ taa wari minɛ jugew tɔgɔ la u bɛ wari minɛ procureurw tɔgɔ la a ko ko n ka taa kunbɛn yen fɛ a ko ko n ka sɔrɔ yen fɛ ŋana a bɛɛ galo ne de bɛ fɛ k'a f'i ye a bɛɛ nkalon de quoi a preuve min bɛ ne bolo dan t'a la quoi ani ni mɔgɔ min ye dekun sɔrɔ i yɛrɛ somɔgɔ premier premier min bɛ boli ka taa dɛ k'a bɛ nin avocat in dɔn a bɛ nin dɔn a bɛna taa don nin kan nin ko ko ka taa ni nin ye ŋana a bɛɛ nkalon de n'a ye ne jaabi maa dama minnu bɛ maa dama minnu ye ne ka wari minɛ nin sira fɛ a si tɛ si mais cɛbakɔrɔ ni ko tɛmɛna i ni mɔgɔw cɛ jako quoi donc ni mali justice ma don alijinɛ kɔnɔ ko bɛɛ ye nkalon ye ne de mali justicew ye u bɛ denmisɛnninw dɔn denmisɛnnin minnu bɛ tiɲɛni kɛ pour que u ka sini kana tiɲɛ u kana mɛn dekun na bilahi u b'u bila tile fila tile saba semaine kelen u bɛ tila ka segin ka na an y'o ye an ɲɛ la a ka can quoi ŋana ne bɛ dan o ma parce que komi n bɛ ka ɲininka ka ɲininka preuve min bɛ ne bolo mali justice ka jɛlenya kan dan t'a la dɛ ŋana ne donna yɔrɔ caman na dɛ a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ mali dugukolo kan ne de bɛ se ka kuma ne ne de bɛ se ka kuma n'a ye ne jaabi n bɛ nkalon da u la faama o faama bɛ mali kɔnɔ bi juge o juge bɛ mali kɔnɔ bi procureur o procureur bɛ mali kɔnɔ bi ni ne kuman'i kan mɔgɔw b'a fɔ ko tiɲɛ don mais adamaden kana nkalon ta ka da mɔgɔninfinw na quoi kana mɔgɔw mankutu tiɲɛ parce que tour sera e ka mɔgɔw ma kana mɔgɔw mankutu tiɲɛ parce que tour sera e ka mɔgɔw ma mais ni tour sera mɔgɔ wɛrɛ ka mɔgɔw ma e bɛ bɔ ka tɛgɛrɛ fɔ u kun jamana tɛ se ka jɔ ka koyi o de kama ne ko n ko maliko tɛ mɔgɔko de bɛ yen i ma ye ne ko ten ko ni mali sɔrɔsi sara mali sɔrɔsi n'a sara n'a ma don alijinɛ kɔnɔ segu bɛ ka min fɔ an ɲɛna nkalon don mali sɔrɔsi kelen n'a sara n'a ma don alijinɛ kɔnɔ segu bɛ ka min fɔ anw ɲɛna nkalon de don quoi ko o de kama dɔw ko ko est-ce que jamana in bɛ jɔ a jamana in jɔra ka ban yɛrɛ ni min y'i kulonkɛ ni an bɛ don min ko bi ni min y'i kulonkɛ baji bɛ siri aw ka da la o maa o maa y'i kulonkɛ baji bɛ siri aw ka da la walilayi c'est-à-dire a bɛ bɛɛ kunna ko sini ko ko in bɛ ban ko in bantɔ tɛ dɛ a bɛ bɛɛ kunna ko su in na ko in bɛ ban a bɛ bɛɛ kunna ko ni kalo sara ko in bɛ ban o de kama n y'o de fɔ a ye a bɛ ka angɛrɛ de kɛ ko in tɔ duguma maa min bɛɛ bɛ nin miiri e bɛ ka angɛrɛ de kɛ ko in duguma ko in bantɔ tɛ dɛ ko jamana in tɛ jɔ jamana in jɔra ka ban dɛ c'est-à-dire fɛn kelen pewu de bɛ yen min bɛna asimi sɛgɛn a ka fanga kɔnɔ asimi sigira don min na o don n'o de ɲama wulila asimi bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ a bɛ ɲɛgwan sɔrɔ a ka autoritéw bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ u bɛ ɲɛgwan sɔrɔ sinon ni sanpɛrɛn tɛ mɔgɔ tɛ se ninnu na mɔgɔ tɛ dugukolo kan min bɛ se nin na a bɛ ka o miiri jamana o jamana la a bɛ tila ka jamana bɛɛ segintɔ ye mali ma jamana o jamana y'i kɔ don mali ma u bɛ n'u yɛrɛ ma o hali u tɛ wele u bɛ n'u yɛrɛ ma ko mɛntɔ tɛ dɛ a y'aw sigi a k'u lajɛ dɔrɔn donc ne bɛ min fɔ mali masa mali justice kɔnɔna la bilahi mɔgɔ caman bɛ taa wariw minɛ aw bolo ko jugew ko tɛ nkalon don jugew tɔgɔ bɛ ka tiɲɛ u yɛrɛ t'a kalama ne de bɛ juge kuturu ye a bɛ dumuni san k'a di i ma ko karisa dumuni dun e cɛ juge si tɛ yen min ka laɲini ye kasolataga ye o procureur tɛ yen mais fɛn dɔw bɛ yen mɔgɔ dɔw bɛ yen n'u ma taa kaso la u bɛ faga dɛ menace bɛ dɔw kan dɛ juge b'o fana dɔn dɛ u y'a kalan kɛ dɛ n'u ma dɔw bila ka taa kaso la u bɛ sa dɛ wa u bɔlen kaso la de u bɛ se ka lafiya aw folen don ne bɛ dan nin ma